Fáilte go dtí an seimineár gréasáin seo ina dtugtar léargas ar a bheith ag obair le haoisghrúpaí meascaithe leanaí i suíomhanna luathfhoghlaim agus luathchúraim ag díriú ar chleachtóirí. Cuirtear taighde san áireamh sna léargais sin mar aon le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim agus leis an gcomhairle atá tugtha ag cigirí ar mhaithe le feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an comhairle ar fad a thugtar sa seimineár gréasáin seo a bhreathnú i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm faoi láthair i suíomhanna oideachais. Ar dtús, déanfaimid machnamh ar cad atá i gceist le foghlaim aoisghrúpa measctha. Is é atá i gceist le foghlaim aoisghrúpa measctha ná leanaí d'aoiseanna difriúla a chur sa ghrúpa chéanna. Cumasaíonn sé sin do leanaí de chumais dhifriúla súgradh le chéile i dtimpeallacht ina dtacófar lena bhforbairt agus lena n-acmhainneacht foghlama. Tugtar le tuiscint sa taighde go bhfuil acmhainneacht ag suíomhanna aoisghrúpa measctha chun a bheith ina n-eispéiris foghlama an-dearfach do leanaí óga agus dá dteaghlaigh. Bíonn deis ag leanaí in aoisghrúpa measctha chun bheith ar na daoine is sine agus na daoine is óige sa ghrúpa. Tacaíonn sé sin lena bhforbairt shóisialta agus mhothúchánach agus cothaíonn sé iompraíochtaí dearfacha amhail cuidiúlacht, comhroinnt agus scileanna uainíochta. Agus foghlaim aoisghrúpa measctha á chur chun cinn agus á chur chun feidhme agat mar chleachtóir, Baineann an-tábhacht le caidreamh fiúntach comhairlitheach. Baineann an-tábhacht freisin leis an eolas atá ag an gcleachtóir ar na nithe seo a leanas, forbairt leanaí agus an curaclam éiritheach. I suíomh aoisghrúpa measctha, cuirfear go mór leis an eispéireas foghlaim dearfach a bheidh ag na leanaí trí ról a thabhairt dóibh agus da dtuismitheoirí sa chinnteoireacht. Mar sin, is minic a mholann cigirí do chleachtóirí tuairimí na dtuismitheoirí agus guth na leanaí a lorg sula bpleanálfaidh siad curaclam aoisghrúpa mheasctha. Cinnteoidh sé sin go léireoidh na gníomhaíochtaí riachtanais, spéise agus éagsúlacht na leanaí uile sa ghrúpa. Sa chéad sleamhnán eile, déanfaimid breathnú ar an tábhacht atá ag an súgradh i suíomhanna aoisghrúpa measctha. Maidir le tacú leis an bhfoghlaim aoisghrúpa measctha, Admhaíonn cigirí go mbíonn an súgradh ina ghné bhunúsach d'fhoghlaim agus d'fhorbairt leanaí, beag beann ar aois na leanaí agus ar an ndóigh a ngrúpaítear iad le chéile. I gcás leanaí a dtugtar spreagadh dóibh bheith gníomhach ina gcuid súgradh, is dóigh go roghnóidh siad gníomhaíochtaí atá ag teacht lena leibhéal forbartha. Déanfaidh siad gníomhaíochtaí a thionscnamh agus fadhbanna a réiteach freisin de réir mar a iniúchann agus a aimsíonn siad an saol timpeall orthu. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ina mbíonn an chleachtas an-éifeachtach, breathnaíonn cleachtóirí luathbhlianta ar an súgradh mar ghné lárnach d'fhoghlaim leanaí agus bíonn feasacht an-mhaith acu ar na céimeanna den súgradh forbartha. Áirítear leo sin súgradh aonarach, súgradh breathnóra, súgradh comhthreomhar, súgradh chomhcheangail agus súgradh comhoibríoch. Cé go bhfuil na céimeanna sin bainteach le haoiseanna leanaí, Ná déan dearmad nach bhfuil iontu ach táscairí agus gur gá céim forbartha na leanaí a bhreithniú freisin. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ina mbíonn an cháilíocht an-ard, tuigeann cleachtóirí nach mbeidh gach leanbh réidh leis an tasc céanna nó leis an ngníomhaíocht súgartha chéanna ag an am chéanna nó nach mbeadh spéis acu sa tasc céanna nó sa ghníomhaíocht súgartha chéanna ag an am chéanna. Mar sin, is minic a mholann cigirí do chleachtóirí gníomhaíochtaí súgartha a sholáthar atá curtha in oiriúint d'ábhair spéise, aois agus cumas gach linbh, agus neamhspleáchas a thabhairt do leanaí agus iad ag roghnú gníomhaíochtaí súgartha a bhfuil spéis acu iontu. Cumasaíonn sé sin do leanaí gabháil don obair ar luas atá oiriúnach dá n-aois agus dá gcéim forbartha freisin. Beidh cleachtóirí luathbhlianta eolach ar an líon mór cineálacha súgartha ina gcuirtear forbairt fhisiciúil, shóisialta, chognaíoch, chéadfach agus samhlaíoch na leanaí chun cinn. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht, is minic a deir cigirí go soláthraíonn cleachtóirí oilte raon leathan roghanna súgartha leanbh-threoraithe, gníomhacha agus idirghníomhacha laistigh agus lasmuigh araon, agus iad á gcothú agus á leathnú ag na cleachtóirí luathbhlianta, tugtar spreagadh do na leanaí gabháil do ghníomhaíochtaí éagsúla le linn an lae. Féachaimis anois ar roinnt nithe praiticiúla a bhíonn le cur san áireamh nuair a bhítear ag obair le haoisghrúpa measctha leanaí. Agus an curaclam á phleanáil le haghaidh aoisghrúpa measctha leanaí, is minic a fhiafraítear cén dóigh ar féidir leis an gcuraclam a bheith freagrúil chun freastal ar na riachtanais agus na cumais éagsúla atá ag gach leanbh sa ghrúpa. Freagraímis an cheist sin trí shúil a chaitheamh ar an gcleachtas a shainaithin cigirí i suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht. Laistigh de na suíomhanna sin, oibríonn cleachtóirí luathbhlianta i gcomhar lena chéile chun éispéiris foghlama leathana a sholáthar atá curtha in oiriúint d'ábhair spéise agus riachtanais aonair na leanaí sa ghrúpa. Agus an méid sin a dhéanamh acu, cuireann siad curaclam éiritheach súgradh-bhunaithe chun feidhme, rud atá bunaithe ar Aistear Creatchuraclam na luath-óige. Soláthraíonn siad gnáthamh solúbtha ina dtairgtear do leanaí sách ama le haghaidh saorshúgradh neamhstruchtúrtha. Coinnítear amanna grúpa, amhail am ciorcail, gairid, agus eagraítear an teagasc a bhfuil cuspóir ar leith leis chun freastal ar riachtanais foghlama agus cumais aonair na leanaí. Úsáideann siad cur chuige príomhdhuine. Cinntíonn an cur chuige sin go gcomhlíontar na riachtanais foghlama aonair atá ag gach leanbh sa ghrúpa, beag beann ar a n-aois. Leanann siad smaointe súgartha na leanaí ar bhealach spontáineach agus úsáideann siad ceisteanna oscailte chun a scileanna smaointeoireachta agus teanga a spreagadh. Mar thoradh air sin, gnóthaíonn cleachtóirí tuiscint níos fearr ar chumais, scileanna agus meonta na leanaí. Soláthraíonn siad raon gníomhaíochtaí suntasacha atá bunaithe ar ábhair spéise agus meonta foghlama na leanaí. D'fhéadfadh go n-áireofaí leo sin gníomhaíochtaí amhail obair chruthaitheach, gníomhaíochtaí bréagshúgartha, taiscéalaíocht agus scéalaíocht, mar aon le cuid mhór gníomhaíochtaí eile. Is minic a thairgtear na gníomhaíochtaí sin mar rogha do na leanaí agus a dhéantar iad go comhuaineach leis an saorshúgradh. Ní ghlacann ach leanaí a bhfuil spéis acu sa ghníomhaíocht ar leith páirt inti. Ina theannta sin, i suíomhanna ar ardcháilíocht, éiríonn le cleachtóirí tacú le scileanna sóisialta agus neamhspleáchais na leanaí. I gcásanna áirithe, d'fhéadfaí piarmheantóireacht a úsáid chun cabhrú le leanaí nua nó le leanaí beaga socrú isteach sa ghrúpa. Mar shampla, d'fhéadfaí leanaí móra a ainmniú mar chara chun tacú le leanaí beaga socrú isteach sa suíomh agus páirt a ghlacadh i ngnáthghníomhaíochtaí laethúla. D'fhéadfadh go dtiocfadh leanaí móra chun tosaigh chun an ghníomhaíocht a stiúradh agus iad ag léiriú do leanaí beaga conas gníomhaíocht a bhunú nó conas béilí a ullmhú agus a riar. Le linn an ama sin, is féidir le leanaí beaga páirt a ghlacadh i dtascanna simplí atá ag teacht lena gcumas aonair. Sa chéad sleamhnán eile, feicfimid ar an dóigh ar féidir an curaclam a fhorbairt trí bhreathnú, measúnú agus pleanáil. Nuair a ghabhann cleachtóirí luathbhlianta do bhreathnú, measúnú agus doiciméadú fiúntach agus cúramach ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanaí, Cuireann siad aithne mhaith ar na leanaí. Forbraíonn siad tuiscint mhaith ar a gcumais, a scileanna, a meonta agus a n-ábhair spéise. Cumasaítear dóibh freisin léargas saibhir a ghnóthú ar stíleanna foghlama leanaí, amhail amharc-fhoghlaim, foghlaim ó chluas agus foghlaim shóisialta. Tosaíonn siad ar an éagsúlacht atá ann i stíl, luas agus díriú fhoghlaim agus fhorbairt na leanaí a aithint, a urramú agus a dhearbhú. I suíomhanna a n-éiríonn go geal leo foghlaim na leanaí a ghabháil, faigheann cigirí amach go nglactar cur chuige atá bunaithe ar láidreachtaí i leith ábhair spéise, riachtanais agus meonta foghlama na leanaí a thaifeadadh. Ar bhonn rialta, feiceann cigirí taifid ar bhreathnú foghlama ina bhfuil nótaí starógacha agus scéalta foghlama. Is minic a bhailítear iad sin in irisí foghlama grúpa agus in irisí foghlama aonair. i dteannta grianghraif agus samplaí d'obair chruthaitheach na leanaí. Tarraingíonn cigirí aird ar thorthaí dearfacha eile i gcásanna ina ngabhann cleachtóirí luathbhlianta do phleanáil éifeachtach chun tacú leis na céad chéimeanna eile a thógfaidh na leanaí ina gcuid foghlama, mar shampla. Úsáidtear faisnéis a bhailítear faoi fhoghlaim agus faoi fhorbairt leanaí chun pleanáil mheántéarmach agus pleanáil ghearrthéarmach araon a threorú. Bíonn nasc soiléir ann idir ábhair spéise, spriocanna forbartha, meonta foghlama agus gníomhaíochtaí pleanáilte na leanaí. Sna suíomhanna sin Mionathraítear gníomhaíochtaí chun go n-áireofar leo ábhair spéise éiritheacha na leanaí uile. Aithníonn cigirí an luach a bhaineann le cumarsáid éifeachtach dhá threo, idir tuismitheoirí agus cleachtóirí, a shaothrú mar ghné thábhachtach den chleachtas le linn pleanáil a dhéanamh d'fhoghlaim leanaí. Comhroinntear faisnéis faoi ábhair spéise, meonta foghlama agus éachtaí idir na teaghlaigh agus na cleachtóirí. Áirítear leis an bhfaisnéis sin faisnéis faoi chúlra cultúrtha na leanaí, faoina gcumais, faoina n-ábhair spéise agus faoina leibhéal forbartha. Comhroinntear na gnéithe tábhachtacha sin go rialta ar bhonn comh-mheasa agus na trédhearcachta. Tugann sé sin léargas iomlánaíoch do chleachtóirí agus do thuismitheoirí ar fhoghlaim agus forbairt gach linbh. I suíomhanna eiseamláireacha, tugann cigirí moladh nuair a tharlaíonn na nithe seo a leanas. Déantar guth an linbh a lorg, a urramú agus a áireamh go gníomhach i bpróisis pleanála agus cinnteoireachta. Cumasaíonn sé sin do gach leanbh sásamh, rath agus máistreacht a bhaint amach ar a leibhéal ar leith. Tá na cleachtóirí luathbhlianta ard-oilte i réimse na difreála, agus iad ag gabháil de dhifreáil, pleanálann cleachtóirí do riachtanais agus ábhair spéise aonair na leanaí. Áirítear leis sin a bheith solúbtha le linn gníomhaíochtaí a phleanáil agus le linn an timpeallacht a bhunú. Bogfaidh muid ar aghaidh anois chun breathnú a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le timpeallacht dhea-phleanáilte a bhfuil acmhainní fiúntacha ar fáil inti. Tá an timpeallacht ina gné ríthábhachtach de raon leathan eispéiris foghlama inspioráideach a chruthú. atá oiriúnach do mheonta foghlama uathúla gach linbh aonair. I gcásanna ina mbíonn an timpeallacht ullmhaithe i gceart, faigheann cigirí amach go rialta gur féidir léi a bheith an-éifeachtach maidir le freastal ar aoisraon agus cumais na leanaí uile in aoisghrúpa measctha. Bíonn deis ag leanaí na nithe seo a leanas a dhéanamh sa timpeallacht sin freisin, fadhbanna a réiteach, dul sa seans, turgnamh, aimsiú agus ceangal leis an dúlra. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht, faigheann cigirí amach freisin go mbíonn an timpeallacht laistigh agus an timpeallacht lasmuigh araon sábháilte, dúshlánach, spéisiúil agus inspioráideach don súgradh. Coinnítear dea-bhail ar na timpeallachtaí sin agus cuirtear acmhainní ar ardchaighdeán ar fáil iontu agus raon leathan ábhair oscailte agus nádúrtha a sholáthar. Sna suíomhanna sin Roinntear na spásanna laistigh agus na spásanna lasmuigh ina limistéir spéise ainmnithe. Sna limistéir sin, faigheann na leanaí deiseanna chun gabháil do raon leathan gníomhaíochtaí atá ar fáil dóibh go saor, a bhfuil rochtain neamhspleách acu orthu, agus atá curtha in oiriúint d'ábhair spéise, cumais agus forbairt gach linbh. I suíomhanna áirithe, tugtar deis do na leanaí a roghnú chun súgradh laistigh nó lasmuigh le linn na dtréimhsí saorshúgartha fada, gan briseadh. Tugann na cleachtóirí aird ar na riachtanais atá ag leanaí beaga agus ag leanaí móra freisin. Déanann siad amhlaidh chun a chinntiú nach bhfaigheann an ghníomhaíocht an chuid is fearr ar leanaí beaga agus nach gcailleann leanaí móra spéis sa ghníomhaíocht. Chun an méid sin a sheachaint, soláthraíonn na cleachtóirí spásanna compórdacha, suaimhneacha inar féidir le leanaí éalú ó rírá an tseomra súgartha ghnóthaigh. Tugtar do na baill is lú den ghrúpa a lán spáis urláir chun súgradh ar an talamh. Tugtar spás do leanaí móra chun gníomhaíochtaí casta a dhéanamh gan aon chur isteach ó na leanaí beaga. Ar deireadh, feicimid ar an trealamh súgartha is oiriúnaí d'aoisghrúpa measctha leanaí. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht, is minic a thugann cigirí faoi deara go bhfuil an trealamh agus na hacmhainní ar fáil go saor agus sorochtana don aoisghrúpa dá bhfuil siad beartaithe. Bíonn an trealamh agus na hacmhainní oscailte. Soláthraítear míreanna cosúil le bloic, lego, Taos súgartha, gaineamh agus dramhábhar chun tacú leis na leibhéil éagsúla chumais agus scileanna, rud a chumasaíonn do leanaí gabháil do ghníomhaíochtaí i dteannta a chéile agus leo féin araon. Bíonn an trealamh agus na hacmhainní oiriúnach do leibhéil dhifriúla scileanna litearthachta agus uimhearthachta freisin, mar shampla, Bíonn a lán crián plucach, peann luaidhe agus marcóirí ar fáil sa limistéar marc-chruthaithe, mar aon le páipéar de mhéideanna difriúla. Ina theannta sin, déantar trealamh agus ábhair nach bhfuil oiriúnach do na leanaí beaga a stóráil go cuí in áit nach féidir leo teacht orthu agus ar sheilfeanna ar féidir le leanaí móra teacht orthu go héasca. agus coinnítear trealamh atá oiriúnach do leanaí beaga ar sheilfeanna íseal-leibhéil. Is gnáth go gcoinnítear acmhainní amhail gaineamh, cré agus uisce ag airde atá oiriúnach do dhaoine de gach aois nó ar an talamh. Chomh maith leis sin, Bíonn lipéid agus an téacs ar sheilfeanna agus ar an trealamh mar thaca do scileanna réamhléitheoireachta na leanaí eile. De ghnáth, cuirtear taispeántais ar leibhéal súl do na leanaí sa ghrúpa. Bíonn formhór na grianghraf nó na dtaispeántas pictiúr lannaithe, a fhágann gur féidir leis na leanaí iad a bhaint anuas chun iad a iniúchadh. Ar deireadh, bíonn meascan cathaoireacha agus táblaí de mhéideanna difriúla ann chun freastal ar airdí difriúla na leanaí san aoisghrúpa measctha. Seo a leanas roinnt nasc chuig acmhainní a measaimid go bhféadfadh siad bheith faisnéiseach duit mar chleachtóir. Tá deireadh an tSeimineáir Gréasain Sraith seo againn anois agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht linn. Tá súil againn go mbainfidh tú leas as an gcomhairle. Má bhíonn aon cheisteanna nó tuairimí díreacha agat a eascraíonn as páirt a ghlacadh sa Seimineár Gréasain seo, Bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe atá tugtha chun iad a seoladh chugainn ar insight fostríoc info at education.gov.ie.